yes mabwana ndi madona kulikonse kumene muli mamawa wa tsiku la lero pa 2 july 2025 guys ndabwera ndi nkhani pano nkhani yake ndi yokhudza ana masikini mwina ena mmangomva kuti ana masikini ana masikini koma kwa anthu amene amakhala mu mzinda wa blantyre mzinda wa lilongwe mzuzu mwina muzomba ndi madera ena ali ndi umboni wa zimene ndikufuna ndigawane nanu pakadali pano chomwe ndingapemphe nchoti takhalani pompo chifukwa ndimabwera ndi nkhani zosiyanasiyana nkhani za nkhondo nkhani zochitikachitika mdziko muno chomwe mungachite ngati muli alendo pamudzi pano ndikungopanga subscribe chifukwa mukatero mukhala kuti mwatipatsa support okay nkhani imene ndifuna ndifotokoze apayi ndi nkhani yoti inachitikapo it's a true story right so takhalani pompo chifukwa mumve nkhani yosangalatsa komanso yochititsa chidwi ndili ndi mzanga mzanga yemwe amakhala ku blantyre blantyre wake cha mu Ndirande apa uyenera muli malaini ena ake ama ama staff amene ankakhala anthu amene ankagwira ntchito mu stima railways nthawi imeneyo komano panopo paja anayigulitsa nde amakhala manyumba amenewo nde chimene chidachitika anyamata ndoti akulira momo ma- muyeneramu ndi anyamata oti sogeto anayimvera kuwawa kwambiri nde tsiku lina adapita ku mbayani mumadziwa anyamata basi anapita ku mbayani kukayamba kumwa mowa kumene kuja amamwa basi chibukhu chawo analipo anyamata angapo nde atamaliza kumwa mowa uja zinapezeka kuti akubwerera madzulo kapena titi madzulo usiku somewhere around 7 8 9 somewhere there anyamata ajatu zinapezeka kunena kuti akuyenda kuchoka mbayani basi atadutsa msewu kokha watala tikamadutsa mbayani ndithu pa national library kutulukira pa nandos apa kuti no azilowera cha clock tower uko Mhm. akufika cha pa clock tower paja anakumanano ndi ana amaskini anayimitsa magayizi aja ayi magayizi tayimani magayizi aja anayima mix aledzeranso ah muti bwanji mafana ma guys aja namba kwatani kwafunsana ma skin aja ah ino muchokera kuti nthawi zino ana ma skin kufunsa madolo aja madolo aja kuti ah ino mufuna mukuti chani kweni kweni tanakamba chimwe mukufuna ah basi chani chani chani tangoti gairani mowawo basi mazizo ma guys aja nazo kuti anyamula chibagi chawo mmanja chibukhu chawo ii pezeka kuti pamene pachapo uno ma guys aja anangasiyana ma skin ena oti amakumana nawo masanawa chani chani chani Ah, basi nyamulani zibagizi muzikatani muzimwa muzimva yawo kuwauza ana masikini aja pamenepo nde kuti no ndi cha pa petroda pa petroda pafupi ndi clock tower kwa amene mukudziwa ku blantyre chapamene pajapo ana masikini aja ananyamula zibukhu zija nkumamwa nalowerano cha ku kfc mumsewu wa haile selassie ngati nakupitano cha kumibawa uku akuvaya kumene kuja anacha anayamba kutukwana ah inu mwangobweretsa mowa ochepa eh chani chani chani pachakuti chani eh mwakuti mwakuti Aku- aku- akatukwana magayi a pa Chibuku aja akulowerano mbali ya ku- kumibawa kuja msewu wa Haile Selassie kwa amene mukha- mumakhala blantyre kukhulupirira kuti ah, mukumva bwino komanso mukuzindikira zimene ndikufotokoza papa kenako

eh, ndiko ya cha pa kfc escom somewhere there eyi apeza ana aja pamene paja kuyamba kuwafunsa hey, mafana inu mukuti bwanji hey, chani chani mafana aja napezeka kuti no ayima nangopezeka kuti pamene paja mfana mmodzi mwana wa masikini uja anatulutsa screw driver ndikungowabaya a friend aja padiso ta iyi basi atangowabaya choncho ana aja anatani anathawa anabalalika osaonekanso Iyi magazi anali ndi a friend aja basi kupezeka kuti kubwera bwera pamene paja. Iyi zakhala ah andibaya pa diso ye kutere diso lija magazi. Iyi kuthamanga pa Wenela police station kwa kwa kukalembetsa statement. Basi iyi usiku womwewo kuwanyamula ku chipatala ku Queens. Queens kuja kuwayeza diso akuti ah, diso ilitu 90% latani laonongeka. Tikunena apa ndi loti diso ili basi lingofunika kutani kuchotsa. Iyi kupanga contact makolo kutere kutere basi. Mpakana anatani anachotsa diso lija. tikunena pano a friend amenewo alibe diso so nkhani za ana masikini zimakhala nkhani zovuta chifukwa anthu ena amaona ngati kuti iyi ndi nchezera koma kwa amene mumakhala mu mzinda wa blantyre mu limbe mukudziwa bwino nkhani ya ana amenewo akakuwuza kuti ndigayire china chake kapena ndipatse ndalama zimangofunika kungopereka musanayambe kukokana kokana tangomvani mmene zinachitikira a friend tikunena pano a friend ndi a diso limodzi ndi anthu oti samva chisoni nanga mumadziwa anthu oti akulira mu street momo ena anabadwira momo makolo awo sawadziwa amagona pansi pa, pa, pa, pa bridge amagona mm, m'mabenchi mphepo yonse ija mvula yonse ija basi ndikuti ka umunthu kanaperewera kadachokapo so ndimafuna kuti inu ndi ine lero tingogawana kankhani kameneka kankhani kodabwitsa komanso kankhani kochititsa tsidya kanachitika ndithu ndithu anthu ambirinso achitidwa chipongwe ine ine pano ndalandidwaponso makobidi mwamwayi nazoti ndikudziwa kale kuti ana amenewa zochita zawo ndizosapanganika kotero kuti nango kudziwa kale ndinangopereka mwaulemu akakuuza kuti g amangokuuza kuti ah, g tione ena yake basi ngati uli ndi kachenje kena kake kungowapatsa komanso ukachita tsoka amakulanda chilichonse chimene uli nacho so ndi anthu oti alibe formula sunganene kuti ah ukatere ndiye amatere ayi mu limbemo ndiye anthu aphedwaphedwapo kuvulazidwa apolisi ndi apolisi ndi ana oti sagawa freezes koma zimangofunika kusamala tikamayenda m'matawuni tapangani tisubscribe like comment komanso share chifukwa timagawana nkhani zosiyanasiyana pamudzi pano kotero kuti nzofunikira kuti inu ndi ife pano tizikhala limodzi